Un'organizatzione criminale ispecializada in s'imigratzione clandestina de tzitadinos bengalesos ch'est istada dispèrdia chin d'un'operatzione cumpartia dae sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa Questura de Casteddu e de sa Digos. Su gip de su Tribunale de Casteddu, a secus de sa richiesta de sos PM Pili e Vacca, at dispostu provedimentos pro trèichi pessones, acusadas de assòtziu a delincuere, pro su favoregiamentu de s'imigratzione clandestina e permanèntzia in Itàlia in conditziones de illegalidade. Sos arrestaos sunu Abu Salam, barantaduos annos, rapresentante de sa comunidade bengalese de Casteddu, Su sardu Massimo Canu, de chimbantachimbe annos, implicaos in s'inchiesta fintzas duos segretàrios de sa Commissione territoriale de Casteddu pro su reconnoschimentu de sa protetzione internatzionale chi dabat sos permissos de soggiorno, Francesco Alessi e Pierpaolo Varci. Dae sas indàgines mandadas a dainnantis dae s'iscuadra mòbile e dae sa Digos, sa grefa criminale bengalese oteniat permissos de soggiorno presentande documentos frassos e declaratziones irregulares, contande supra sa complicidade de sos duos cumponentes de sa Commissione chi dat sos permissos de soggiorno. Sa grefa resissia a facher arribare in Italia dechinas de tzitadinos bengaleses irregulares chi inserian pro mèdiu de una rete de complicidade chin meres de domos e ditas chi fachian attestatziones de traballu frassas. In prus a sas trèichi pessones denuntziadas, Risurtan indagadas chentu novantases pessones, de sas cales bintotto italianas. Duas pessones denuntziadas in istadu de libertade pro possessu e ispàciu de droga e chentu chimbanta grammos de marijuana secuestraos, Custu su resurtau de unos cantos servìtzios de controllu contra a su tràficu de droga fatos dae s'iscuadra mòbile de sa Questura de Nùgoro chin s'azudu de su repartu Preventzione Crìmine Sardigna de Abbasanta. Su primu interventu l'ana fatu in Gonone a una pessone residente l'ana cassau sent. setantotto grammos de mariuana e duos pesicheddos de pretzisione, a pustis de sas formalidades de leze, l'ana denunziau a s'autoridade giuditziària. Su sicundu interventu l'ana fatu in Nùgoro, eris, sos agentes ana compudau una cumarca de zòvanos, a unu l'ana acatau trinta grammos de mariuana, partia in batòrdichi doses, prontas a las bèndere. In sa percuisitzione domiciliària ana acatau àteros bintotto grammos de droga de sa matessi cas. Sta a su zòvanu l'ana denuntziau a pede lìberu a s'autoridade giuditziària pro su reatu de possessu e ispàciu de droga. In su fine chida colau, in prus, su Cuestore at dispostu peri unos cantos controllos amministrativos pro esercìtzios pùblicos pro aberguare su rispetu de sa normativa in vigèntzia. Sos finantzieris de su grupu de Terranova an arrestau un'òmine de chimbantatres annos calabresu, residente in provìncia de Verona ma domiciliau in Rìmini, disocupau. In sa màchina isbarcada in su portu de Golfo Aranci dae su tragheto chi fit benende dae Livorno an acatau sete chilos de cocaina. Sos finantzieris de su grupu cinòfilos ant bidu chi s'òmine fit chircande de evitare sos controllos. Sos canes antidroga però ant sinzalau chi in intro de sa màchina bi fit droga e tando ant compudau bene su mezu in intro. In unu fundu cubau ant acatau sete imbòlicos sotovuoto prenos de cocaina, tutaos chin prùghere de cafè e dentifrìciu pro cufùndere sos canes. Sa droga, una borta bèndia, aiat frutau prus de unu milione de euro. In s'ìnteri de sas percuisitziones in sas domos de residèntzia e de domicìliu de s'òmine ant acatau bintichimbe miza euros in contante, como ch'est in su càrcere de Nucchis, a disponimentu de s'autoridade giuditziària. In custas oras sa tratativa pro cumpletare sa Giunta podet dare chi apat un'acabbu profetosu. Su presidente de sa Regione Solinas difatis at apretau sos addòbios informales chin sos partios de sa coalitzione pro detzìdere sos nùmenes de sos assessores. Mèrcuris s'at a riunire su Cussizu regionale e sempre su presidente Solinas at a fàcher sas declaratziones programmàticas. A si presentare chin d'una giunta de chimbe assessores ebbia no est una bella màzine pro sa coalitzione de centru-destra chi at bintu sas eletziones in Frevàriu. Pro cussu sos partios sunt chircande de assignare sos assessoraos chi mancan, lassande firmos sos chi an zai picau Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Psd'Az. Si sa Lega diat rinuntziare a s'assessorau a s'agricoltura, chi Matteo Salvini diat chèrrere assignare a s'allevadora Daria Inzaina pro picare cussu de sos trasportos podet dare chi sa Giunta si podat cumpletare. Àteros movimentos puru chi fin bocande iscradeddos paret chi si siant detzisos a no istrobare prus sa nàschida de s'esecutivu. Finas ca su presidente Solinas podet detzìdere de si presentare mèrcuris chin sos sete assessores novos in prus de sos chimbe chi ana jai jurau in sa setia de insediamentu de su Cussizu Regionale. No b'at apiu nudda ite faghere pro sa Icnos Basket Nugoro. In sa prima gara de sos ispareggios de su Campionau Regionale de Promozione su Sant'Orsola Tattari at bintu in su Pala Don Bosco chin su punteggiu de chentu e battor a sessantanove Ma sos nugoresos, dumìnica, an a àere sa possibilidade de bìnchere in Tàtari e custrìnghere su Sant'Òrsola a jocare gara tres in Nùgoro. Torrende a sa partia de sàpadu chi sezis biende in sas màzines, sa Icnos at bintu sa prima fratzione chin su puntègiu de bintitres a bintiduos, A metade de su sicundu cuartu sos tattaresos an reagiu e an atancau bintises a doighi. Sos nugoresos non si sun iscunortaos e in sas tres fratziones an chircadu de parare fronte a sos tattaresos chin sos trinta puntos de Rondoni, sos decheenobe de De Cortes e sos bindighi de Cacciotto, ma chentza profetu. In printzipiu de s'urtimu cuartu sos tattaresos aian bintunu puntos de vantàgiu E duncas pro sa Icnos non b'at àpiu nudda ite fàghere, su Sant'Òrsola at atancau chin su puntègiu de bintinove e a seichi e at bintu sa partia. Posta a banda s'impodda sa formatzione allenada dae Gianmario Pani como est pessande a sa partia imbeniente chi at a dèpere jocare in trasferta. At interessau sa provìncia de Nùgoro puru s'operatzione Grighine, mandada a dainnantis dae sos carabineris de sa cumpania de Aristanis, in collaboratzione chin sos militares de sas cumpanias de Otana e Macumele e chin su coordinamentu de sa Procura de sa Repùblica de Aristanis, pro ch'ispèrdere una grefa criminale chi coltivabat e ispacciabat droga. Sas pessones interessadas dae sas misuras cautelares sunu seichi, de sas cales treichi sun in càrcere. Sas indàgines sun cumintzadas in trìulas de su duamiza e decheoto, a pustis de sa dinùntzia de un'ispacciadore chi nabat de èssere pissichiu dae sos fornidores pro dèpidos de droga. Intre sos arrestados fintzas Marco Saba, Unu pitzocu de trintases annos de Siamanna, carabineri, e su frade Stefano de trintabator annos acusados de produtzione de mariuana. Cunforme a sas acusas, su militare recuperabat sos depidos paris chin Andrea Cuscusa, trintatres annos de Villaurbana, chi compudabat una paja 'e campos de canapa in locos diversos de Sardigna, In provìncia de Nùgoro s'inchiesta at permìtiu s'arrestu de sos frades Francesco e Pietro Paolo Cottu de baranunu e baranaduos annos de Ollollai, chi pro sos incuirentes paris a su socru de Francesco, Pinuccio Soru de chimbanotto annos de Ollollai, e a Stefano Caboni, chimbanatres annos de Villaurbana gestian unos cantos campos de mariuana de sos prus mannos in Sardigna. S'arriscu est chi s'àsiu detzidende sos assessores de sa Giunta apat cunsichèntzias fintzas in sos issèperos pro sas amministrativas. In Casteddu su centrudestra at desinnadu a Paolo Truzzu de Fratelli d'Italia, inditadu dae sa mesa natzionale e cunfirmadu a livellu locale, ma in s'Alighera e in Tàtari S'issèperu de sos candidados no est gai fàtzile e lu sun trantzinde die chin die. Pro su chi pertocat sa Giunta regionale su presidente Solinas est traballande pro tancare sa partia ma b'at galu cuntierras. Solinas at risposta murru tosta a sas crìticas de sos cussizieris regionales de su Movimentu Cinque Stelle pro sos ritardos in sas tratativas pro sa Giunta. Dae sa prima die de su guvernu nostru semus parande fronte a sas vertèntzias e a sos problemas chi amus ereditadu dae chimbannos de gestione polìtica metzana, at nadu Solinas. Duncas sunu chentza conca nen capu sas decrarassiones de sos cussizzeris de su Movimentu Cinque Stelle chi mustran de no ischire distìnghere sa propaganda dae sos fatos cuncretos. Sas crìticas pro traballu, trasportos, impresas e ambiente, difatis, las diant dèpere fàghere a sos ministros de su Movimentu issoro, primu cussu de su traballu. Sa Giunta regionale b'est, su presidente e sos assessores sun impinnados chin sos fatos pro sa continuidade aèrea, sa vertèntzia de su Portu Canale e sos provedimentos amministrativos adotados cada die dae sa Regione. Sos pensionados iscritos a sos sindacados cunfederales CGIL, Cisl e Uil pro prima die de làmpadas ant ammaniadu una manifestatzione natzionale pro pedire a su guvernu natzionale de apèrrere unu cunfrontu sèriu subra unas cantas chistiones de importu mannu pro totu sa sotziedade e non pro sa categoria ebbia Sas segreterias territoriales de Nùgoro de sa SPI CGIL, de sa FNP CISL e de sa UIL pensionados, custu manzanu in Nùgoro in sa Biblioteca Satta ant promòviu unu cunvegnu dibàtidu pro ispricare sa vertèntzia a sos iscritos e a sos tzitadinos. Massimina Puddu, segretària de sa UIL pensionados, at coordinadu sos traballos, mentres Gianfranco Mussoni, segretàriu de sa SPI CGIL, at fatu sa relata de apertura. Sos pensionados pedin a su guvernu de mudare passu e non pessare chi sos antzianos si che sun furande su benidore a sos zovanos. Intre sos argumentos tratados, pensiones adeguadas chi non si isvaluten, mecanismos de recuperu de s'inflatzione, unu paniere Istat chi rapresentet menzus sos bisonzos de sas pessones antzianas chi oramai sun sa majoria e dare sa cuatordicesima a prus pessones. Un'àtera chistione importante est cussa de sa partidura intre assistèntzia e previdèntzia, pro fàcher craresa subra su livellu reale de s'ispesa previdentziale italiana. Pro sos pensionados de CGIL Cisl Uil est netzessàriu chi aumenten sos tratamentos sociales e peri pro sas pessones chin disabilidades. Pro lu fàcher bisonzat de ponner manu a sa fiscalidade generale e pro cussu bi cheret prus cuntrastu a s'evasione fiscale. Impreu profetosu de sas siendas, s'importàntzia de evitare sos gastos e in prus colare unu bortaedie de isport e de amistade totu paris. Custos sos obietivos de sa pedalata de primavera, arribada a sas trintaduas editziones promòvia in Nùgoro dae su grupu Scout Uno. Una manifestatzione chi oramai est un'apuntamentu nodiu pro sos Scout e sas famìlias issoro dae annos e annos, chi cada annu podent pedalare in tzitade chentza tìmer sas màchinas. Sa pedalada est mòghia dae Prata Vènetu ube si sunt adobiaos prus de chentu chimbanta pessones de cada edade, totus chin sa gana de colare unu bortedie in cumpannia. Su grupu at rucrau sa tzitade, firmande-si duas bortas pro manicare e si bìvere carchi cosa, cumintzande dae sas Turtas fatas dae sas mamas de sos prus minores. Su percursu ch'est acabau in Giardinetos ue an assignau peri una mountain bike in s'ambitu de unu cuncursu fatu pro finantziare sas atividades sotziales. Cuntentos mannos sos organizadores de su grupu Scout Uno de Nugoro siat pro su tantu de partecipantes e siat ca an cumpartiu cuntzetos de profetu pro su benidore de s'umanidade. S'iscuadra sos Orvos de Uliana binchende pro duos a unu sa Pistonka United de Nùgoro chi est sia prima classificada in sa sessione regulare at bintu su torneu de Fubalu a oto oltre le sbarre promoviu dae su sòtziu a tuta birra de Nùgoro paris A su sòtziu Beata Maria Gabriella. Unu torneu cumintzau in Santu Gabine chi at bidu partecipande binti iscuadras, de sas cales tres de detenutos de Badu 'e Carros, arribbadas non petzi dae Nùgoro ma dae sas biddas a fùrriu. Sa sessione regulare duncas l'at binta Pistonka United mentres su torneu internu a su càrcere l'at bintu s'iscuadra de sos veteranos. E duncas sàpadu Pistonka United e sos veteranos ant a jocare pro bìnchere sa Supercopa chin una partia in su campu pròpriu in intro de Badu 'e Carros. Su presidente de su sòtziu A Tutta Birra, Giuseppe Soddu est cuntentu mannu de s'èsitu de sa manifestatzione. B'at locu in àula custu manzanu in aviu de sa sètia de su Cussìgiu regionale convocau pro sas declaratziones programmàticas de su presidente Solinas. S'opositzione at protestau ca su centrudestra no at presentau sa Giunta cumpleta. Sa sètia l'ana suspesa una paja 'e bortas. A pustis sos traballos sun sichios chin su presidente Solinas chi at fatu s'interventu suo. Mancari sas oppositziones no esseren in àula e pro cussu puru b'at àpiu protesta e duncas ant torrau a suspèndere sa sètia. Sas oppositziones cuntestaban a boche manna sos ritardos de su presidente nominande sa Giunta cumpleta, fintzas a custu manzanu fata petzi de chimbe assessores, ma Solinas a s'ispessada in acabu de sètia at fatu sos nùmenes de sos assessores chi mancan. Assessore de sos Afares Generales est istada nominada Valeria Satta, de s'Agricoltura Gabriella Murgia, de sos entes locales Quirico Sanna, de sos traballos pùblicos Roberto Carlo Frongia, de sa pùblica istrutzione Andrea Mario Biancareddu de sos trasportos Giorgio Todde. Sa dèlega a s'indùstria si l'at mantesa su presidente. In s'ìnteri pro su Cussizu regionale de sa 'e sechi legisladuras b'est su perìculu de modìficas in caminu pro neche de sos ricursos presentados a s'ufìssiu de presidèntzia, sunu batòrdighi, e pro una bintina de cussizeris su postu no est gai sicuru. Su TAR s'at a pronuntziare in duas udièntzias su doighi e su bintises de làmpadas. Oto ricursos pertocan sas listas ammìtias a sas eletziones pro mèdiu de s'adesione tècnica de unu cussizeri chi però s'est candidau chin d'un'àtera lista e duncas l'at evitau e iat de collire sas firmas pro partetzipare a sas eletziones. In perìculu bi sun sos sègios de sos cussizeris de Lega, Fortza Paris, Sardegna Cìvica, Noi con Massimo Zedda e Futuro Comune con Massimo Zedda. Àteros ricursos pertocan sas atributziones de sos sègios e unu ricursu pedit s'annullamentu de sas eletziones pro unas cantas irregularidades chi pertocant pròpiu sa lege eletorale. Pro sos ritardos de su Comune in s'aprovatzione de su bilànciu de previsione duas mìgia deghennobe-duas mìgia e binti intervenit chin d'una nota Mara Sanna cussizera comunale de su Movimentu Cinque Stelle. In su documentu Sanna ammentat chi su bintisete de martu sa Regione at apretau su Comune de Nùgoro a aprovare su bilànciu intro su bìndighi de aprile, ammentande chi sa mancada aprovatzione de su documentu contàbile poniat in motu s'aviu de sa procedura Previdia dae s'artìculu chentu barantunu de su TUEL est a nàrrere cussa chi previdit chi s'isorvat su Cussizu Comunale. Una richiesta torrada a fàchere eris puru sutalìniat sa cussizera Sanna, apretande s'imbìu de s'aprovatzione de su bilànciu previsionale intro su deche de maju. Una data chi non s'at a pòdere rispetare, iscrivet semper Mara Sanna ca pro leze sos cussizeris comunales an a mìnimu vinti dies de tempus pro esaminare sos atos de bilànciu aprovaos dae sa Giunta e a pustis de su parre de sos revisores contàbiles. In prus a oe sa Giunta Soddu no at aprovau perunu bilànciu. Sa cussizera Sanna mutit in càusa a su sìndicu Soddu, unu sìndicu, iscrivet, chi a pustis de aer proclamau de àere sarbau a Nùgoro chin su finantziamentu de sa Giunta regionale passada, E duncas non diat èssere unu problema a presentare unu previsionale, dau chi sos contos sun a postu, antzis, sos dèpidos sun torraos a nudda, non resessit a rispetare sas iscadèntzias de leze. Unu sìndicu concruit Mara Sanna chi resessit a si candidare a sas europeas chin su PD, su matessi partiu chi in su duamiza e bìndichi che cheriat bocare ca Nùgoro depiat mudare passu e essire foras dae sas lògicas de unu partiu chi aiat fatu petzi dannu a sa tzitade. Sos finantzeris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Tenèntzia de Siniscola ant fatu un'àtera operatzione contra a su traballu irregulare o in nigheddu. In s'interi de unas cantas ispetziones a impresas de ristoratzione de su territòriu, sos finantzeris ant cassau duos traballadores in nigheddu, unu in una pitzeria e s'àteru in unu bar. Ambos duos fini chentza assicuratzione e copertura contributiva. Sos militares ana cuntestadu a sos meres sas violatziones previdias in casu de impreu in nigheddu de traballadores subordinaos, applicande una bete santzione e intimandeli de regularizare sos traballadores. Custa atividade est in s'ambitu de unu dispositivu prus ampru de preventzione de su traballu in nigheddu irregulare, dispostu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro a tutela de sos traballadores e de sa cuncurrèntzia leale de su mercau. S'atzione de sa finàntzia in sos primos meses de su duamiza e dechenobe at permìtiu de cassare zai chimbantasete traballadores irregulares. Lis ant fatu sos perrogos de garantzia a sas pessones arrestadas in s'àmbitu de s'inchiesta chi ch'at ispèrdiu una grefa criminale chi favoriat s'immigratzione clandestina e sa permanèntzia in Itàlia de istranzos illegales, inchiesta aviada dae s'iscuadra mòbile de sa Questura de Casteddu e de sa Digos. Dae sas indàgines est resurtau chi sa grefa favoriat s'intrada in Itàlia de tzitadinos bengalesos presentande documentos frassos e chin sa cumplicidade de afituàrios, meres de traballu e funtzionàrios pùblicos. Sos agentes an arrestadu oto pessones pro assòtziu a delìncuere, tres sun latitantes e an indagadu chentas pessones. Custu manzanu duncas in su càrcere de Uta su gip de su tribunale de Casteddu, Cristina Ornano, at fatu sos porrogos de garantzia a Francesco Alessi e Pier Paolo Farci, dipendentes de su Ministeru de s'Internu, su primu segretàriu e s'àteru funtzionàriu de sa segreteria de sa Commissione Rifugiados de sa Prefetura de Casteddu. Sos duos funtzionàrios ant detzisu de non rispòndere a sas dimandas de su gip. Sa Procura de Casteddu lis cuntestat sos reatos de favoregiamentu de s'imigratzione clandestina e corrutzione. Segundu s'inchiesta mandada dae innantis dae sos PM Andrea Vacca e Alessandro Pili, sos richiedentes chi arribbaban dae su Bangladesh isetande unu permissu de sogiorno pro rifugiados, versavan dae chimbichentos a semiza euros a sos contzitadinos chi faghian parte de sa grefa, cumandada dae s'ex presidente de sa comunidade bengalesa de Casteddu, Abu Salam, chi oje est andadu a su gip pro s'udièntzia de convàlida. S'incràs dae sa nòmina de sos ses assessores novos de sa Giunta regionale de Christian Solinas chi an a jurare martis chi benit su presidente de su Cussizu regionale at auguradu bonu traballu a s'esecutivu. So sicuru chi in custa legislatura b'at a èssere una relata fitiana intre su Cussizu e sa Giunta Solinas, iscrivet Pais. Sos problemas de sa Sardigna non podent prus isetare, e una borta definidos Cussizu e Giunta como nos isetan impinnos urgentes pro dare rispostas a su pòpulu sardu chi isetat unu cambiamentu pro unu benidore sicuru e profetosu. Pro su presidente Pais est netzessàriu a traballare totu paris pro fravicare cussa identidade polìtica-istitutzionale ispricada in sas declaratziones programmàticas de su presidente Solinas chi cunsideret sas particularidades de s'ìsula e favoressat sa supravivèntzia de sas comunidades locales Ispero, at sutalineau su presidente Pais, in unu annoamentu in sas riformas, in unu istatutu prus adatu a una Sardigna moderna e in atziones fortes in matèrias de intradas e acantonamentos. In sa situatzione polìtica e in sa nàschida de sa Giunta regionale intervenit Emanuele Cani, segretàriu regionale de su PD. Si sa situatzione non fit istada grave e no aiat pertocadu sa màssima istitutzione regionale nos aiabamus fatu una pasta 'e risu, Imbetzes pertocat pròpiu sa Sardigna. S'esèmpiu chi arribat dae su presidente de sa Sardigna est lezu meda, deretu a pustis de s'eletzione, in prus aiat dadu a ischire chi fachiat una seletzione atenta de sos curriculum pro bìdere e pro b'èssere una relata istrinta intre cumpetèntzias e dèlegas. Ma custu no est capitadu, concruit Cani, e at a èssere curiosu a bìdere comente an a parare fronte a sas vertèntzias apertas chin sas cales an a dèpere fàghere sos contos in su benidore. bi fit peri su presidente de sa Regione Christian Solinas in dennantis de sa sede de su Ministeru de s'Isvilupu Econòmicu in Roma, ube ant faveddau de su benidore de sa Sider Alloys ex Alcoa. Paris a sos sindacaos e a sos traballadores bi fin peri sos cussizeris regionales de su Sulcis Iglesiente. S'obietivu, at nau su presidente Solinas, est su 'e isòrbere una borta pro semper sa vertèntzia e torrare a pònnere in motu sos impiantos. Sos traballadores, prus de chentu, sunu manifestande pro apretare su Ministeru de s'Isvilupu Econòmicu a permìtere chi s'istabilimentu de Portovesme, achiriu dae Sider Alloys torret a partire. A s'addòbiu an picau parte sos rapresentantes de Invitalia, Sos dirigentes de sa multinatzionale isvìtzera mere de s'istabilimentu, sa Regione e sos sindacaos. Su nodu de isòrbere est su prètziu de s'energia. Sos sindacaos apretan su guvernu a mantènnere sos impinnos picaos dae s'esecutivu passau in Nadale de su duamiza e dechesete e chircare de isòrbere su problema de s'energia una borta pro sèmpere, ma peri de pònnere in pacamentu sos amortizadores sociales pro sas àreas de crisi cumplessa. In fines, s'azienda depet presentare su pianu industriale, cumintzare sos traballos e assùmere sos traballadores chi sunt isetande dae annos e annos. S'Istitutu Tècnicu Tecnològicu Mario Ciliberto de Crotone est issiu primu in su cuncursu natzionale ASOC, A scuola di open coesione duamiza e decheoto-duamiza e dechenobe, chin su progetu Restart, chi previdit su recùperu e sa valorizatzione de s'àrea archeològica antica Croton. Su progetu A scuola di Open Coesione, arribbau a sa 'e ses editziones, est unu progetu de didàtica isperimentale pro sas iscolas superiores, naschiu in collaboratzione chin su Dipartimentu Polìticas de Coesione de sa Presidèntzia de su Cussizu de sos Ministros. Su Liceu Scientìficu Fermi de Nùgoro est su 'e oto in sa classìfica natzionale e at presentau su progetu Fermistatzione, chi pertocat su centru intermodale de Nùgoro in collaboratzione chin su grupu de traballu The Railroaders. Sa proclamatzione de sos binchidores l'an pòtia sichire totu sos istudentes sardos in s'ìnteri de un'addòbiu fatu in su Teatru Eliseo de Nùgoro, organizadu dae su Centru Europe Direct de su Comune de Nùgoro diretu dae Salvatore Boeddu. Sos istitutos superiores sardos an ispricau sos progetos issoro e los at esaminaos una giuria natzionale chi, a mesudie, at dau su resurtadu. Una bella faina fata pròpiu sa die de sa festa de s'Europa, chi ammentat sa die de su mille novichentus chimbanta, cando su ministru de sos Èsteros frantzesu aiat annuntziau sa declaratzione chi proponiat sa nàschida de una Comunidade Europea de su Carbone e de s'Atàrgiu, ube sos membros ponian a cumone sas produtziones cussu chi est cussiderau su primu passu pro sa nàschida de s'Unione Europea chi connoschimus oje. At interessau Nùgoro puru s'operatzione aviada de sos carabineris de sa Cumpagnia de Roma Casilina contra a su clan de sos Casamonica, un'inchiesta coordinada de sa Diretzione Distretuale Antimafia de Roma chi at interessau in prus de Nùgoro, Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Pàola, sa provìncia de L'Àquila. Sos militares an eseguiu bintiduas misuras cautelares e bintunu in càrcere, firmadas dae su gip de su Tribunale de Roma. S'indàgine est cumintzada in su duamiza e deghesete e at permìtiu de iscopèrrere s'esistèntzia de una grefa pro ispaciare droga ligada a su clan de sos Casamonica, chi gestini unas cantas atividades criminales in Roma. A la ghiare esponentes de su clan matessi. In intro zente chi depiat mandare a dae innanti sas atividades criminales de su clan, mescamente in sa zona de Via del Quadraro e Porta Furba in Roma. Sa Diretzione Distretuale Antimafia de Roma at istimau chi su ziru de afares illegales de sa grefa siat de chentu miza euros a su mese.